ọha na eze ekwupụta owu na-esota emume ụmụduru nke ga-adị ma ọ wụrụ n'ọnwa julaị gba mkpụrụ ụbọchị iri na anọ ya bụ 14th of July heu ngwa ngwa ọ kụrụ elekere itoolu nke ụtụtụ kpọmkwem werenụ ọsọ were ije gabanụ n'ama ikechukwu n'ụmụ chime ụmụ duru igwe mmadụ autonomous community ọ wụ ebe ọ ga-adị mee ekwekwele ka a kọrọ gị ya n'akụkọ

kọmrade ekele okorougo ọnọ n'enyi one of amịrị anyị were ohere a were na-ekele anaghị adịka ibe ọnwa na abuja agụ na-eche mba one of amịrị maazị lambert nwaghaluke chi wetara akụ na amịrị anyị eji ohere a were kpọtụrụ uchenna ibe ikpe mara eziokwu aka azụ dị ya n'istanbul turkey o o chiri ihe o chiri ya zere oke ite eshirilela ọka agbawala m n'afọ ya ọgọdọ eshiele m ike n'ukwu na nna amagara m ihe ogwe owule asịrị m omenyi ihe emekwaralele m ụbụbụrụ maka na ụbụbụrụ mụrụ nwa were akwụkwọ kuru nwa ya maka na o bụ nshi na ahụ nwa amụ ha ma obu ahakwa ya bụ nshi o jiri wụrụ nwa onye obi origbo kpata ego na nwa mgbenye ejegbuola onwe ya n'ohi odo ojechi ike na o doro ihe akala anya onye kpọrọ onye isi jeni nga ozu nwụrụ ya ji kwere nmi ọgbụ nkenke o ma ejide ndị dị ndụ aka bee ha akwa na ndụ ọsụkwụ ndị ụwa ejenejejechanụ na ụmụ nwanyị ọdọ ọmanichukwu ọkụ nzọ ọjịcha si bịa were ebe ige afọ juru na oru oleri na omume na ụka ọrịa ebewele hụ ụka ọrịa ebele madịkwa ihe eji ama bigman isi mbụ kpadịkwana afọ ukwu ilele bigman ilele na ndụ ndụ afọ ya ejowa ebe mmoti ya nọ ụgwọ ọma praịmarị bịa were lachi efere n'ama ukwu chọwara n'ụlọ m waiti bịa bịa nze vc nwokoro osila nwa ekpe efi ọnụ isilawa ndị iro ka anyị na-ekwu okwu ya adị m asụ ntọntọ oyibo maka na to be a man is not a day job to be a man is not a day job nwankwọ is a man who made mkpukpu heu owu na-esota emume ụmụ duru ekwekwele ka a kọrọ gị ya n'akụkọ o. anyị eji ohere a were na-ekele abụọ ya dị egwu nwa na-eto eto n'amịrị anyị gbapụ ya ọsọ wee na-ekele kelechi ọfọha nwanne nwewe di kedu ka ị mere kelechi ụgbọ ọzọ onye nwude anyị ewere ohere a were na-ekele abada agụ the great ka anyị kpọtụrụ ọsọ ndụ nwee mmem ojukwu ndị igbo anyị ji ohere a were na-ekele oti ịgba junior abioko ịnọkwa di ya o emere agha chefu chukwuemeka lio bros o mere ọha na amiri i sokwa anyị were na-ekelezi ebe ọ pụrụ iche abụghị oyo ụzọ atụ egwu onye isi owu na ụmụ duru niile gbaa gburugburu anyị were ohere a kpọtụrụ His Royal Highness Eze LO Obilom Duruọha the second na Igwemmadụ autonomous community ka anyị kelee President General High Chief Chibuzor Uko Chiyok Hotels Abrikete na Amiri o. Wee na-asị onye a fụrụ taa sị fụkwa ya echi o